yɛrɛ fukɛniji ko ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don wari kan fo n kun t'a fɛ wari yebaliya ani wari kɔkuma kelen tɛ walayi bilayi n bɛna maliyɛn den kalite dɔ bɔ ka yira aw la sisan n kɔnɔ juste une seconde juste une seconde komi ne de ye tɔgɔ d'i ma d'accord problème t'a la i bɛna i sigi bi k'i bɛna ne bagabaga problème fɛnɛ t'a la maliyɛnw ma deli ka nenni kɛ facebook sanfɛ dɛ mais bi su in na n bɛna nenni kɛ dɛ n k'o fɔ aw ye fɔlɔ n bɛna nenni kɛ su in na voilà

a ko k'a bɛ M5 na don o don a bɛ wo ci la Facebook sanfɛ yɔrɔ hakili bɛ cɛ in na bonbonsiba dɔ don ten to a kunkolo gananen don a nana ka na Facebook bɛɛ ɲagasa sɔ ni makɔrɔni na ka bɔ ka denkɔrɔ bagabaga ko nin y'a ka video fɔlɔ ye k'a bɛ taa ko ka na k'a bɛna video filanan kɛ k'a bɛ taa tuguni ko ka na maliyɛnw aw ma fɛn dɔ de faamuya ne Idriss tun tɛ fɛ ka kuma bilahi n tɛ fɛ ka kuma nka su in na n bɛna kuma aw ye dɔɔni maliyɛnw caman bɛ ka na u sen don ne ka nin kɛlɛ in na caman bɛ ka na k'u bɛ ka essayer ko ka ne dɛmɛ a bɛ n ni ala cɛ a caman ta ye di pour que denkɔrɔ k'u wele u k'u sen bɔ kɛlɛ in na di bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ ka wuli k'u bɛ ka denkɔrɔ dɛmɛ a bɛ n ni ala taala cɛ olu nana a fɔ ne ye ko ne ka n ta minɛ denkɔrɔ kun ko ka taa nka komi ne ma sɔn o ma olu taara u bɛ ka t'u ta ɲini denkɔrɔ fɛ yen bi parce que fɛn fila de don bi i bɛ denkɔrɔ gosi a b'i wele k'i da bɔ ko la ka dɔɔni d'i ma ou bien i bɛ denkɔrɔ tanu a b'i wele k'i encourager ka dɔɔni d'i ma pour que ka ne ka kɛlɛ taabolo caya quoi parce que ni ne ka kɛlɛ taabolo cayara sisan imagine ne bɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ yan n bɛ ka nin kɛlɛ yan n bɛ ka nin kɛlɛ yan a bɛ n ka kɛlɛ tiɲɛ n bolo parce que a bɛ fɔ o de ma ko distraction quoi donc i tɛna se ka concentrer denkɔrɔ kan parce que i bɛ k'o kɛlɛ yan o n'a ka mɔgɔw i bɛ ka nin fɛnɛ kɛlɛ yan fɛ yen o n'a ka mɔgɔw nka maliyɛnw dabalibanko don bi dabalibanko don ni cɛ in ko sarafo a nana sigi cɛkisɛbaya kanfɔw la facebook in sanfɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna ka denkɔrɔ bagabaga a ka bon hakili ma fa b'a fɔ denkɔrɔ ɲɛna ko ni denkɔrɔ m'a dabila a donna tan a bɔra tan nka bi ale fana ye tiɲɛ ye maa kelen min tɛ se ka tiɲɛ ye nin kɛlɛ in na o ye Idriss Martinez Konipo di parce que ne y'o de fɔ aw ɲɛna fantan mana wuli k'ale bɛ luti kɛ walahi bilayi a bɛ dɔ a bɛ dɔ ɲini de la ka dun k'i ban baara ma i tɛ baara la i ka baara dɔɔnin tɛ ka n'i ta kɛ videoni kɛ ye ka wuli ten dɔrɔn ka kulekule i b'a ye a tɛ se ka laban quoi ni dɔɔni dira a ma dɔrɔn a b'a da de

i sirilen tɛ mɔgɔ la i b'i ka so sara i yɛrɛ ye i b'i ka balo sara i yɛrɛ ye i ka hɔrɔnya n'i ka dignité i bɛ se k'a garder nka ni e bɛ ka jɔrɔ sini nasɔngɔ ko la i t'a dɔn i bɛna a kɛ cogo min na n'o tigilamɔgɔ nana aw fɛ k'a bɛ luti la walahi bilahi a ye taa aw ka sira fɛ a tigi tɛ se ka foyi de ɲɛnabɔ aw ye ne Idriss Martinez Konipo de y'o fɔ aw ye n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo actuellement ne bɛ ka baara fila de kɛ donc k'a fɔ ko cogo si la denkɔrɔ a tɛna se k'a fɔ k'a bɛna se ka ne san n y'o yira aw la n dabara la facebook in sanfɛ k'o yira n ka kɛwalew la k'o yira n ka kɛtaw la ko cɛ min tɛ se ka san ne idris martinez konipo don sinon ni cɛ kan ka san bi ne de bɛ se ka san maliyɛnw ne ye n ka amazoni yira aw bɛɛ la o kɔni o fɔra a banna wa a filɛ nin ye bi n ka baara filanan filɛ nin ye hali a ma bɔ a mana kɔnɔ fɔlɔ a y'a lajɛ Voilà. Nin ye n ka tenue ye aw ɲɛ b'a la regardez vous voyez kelen filɛ nin aw ɲɛ b'a la fila filɛ nin aw ɲɛ b'a la saba filɛ nin aw ɲɛ b'a la pantalon filɛ nin aw ɲɛ b'a la kulɔtiw filɛ nin aw ɲɛ b'a la donc c'est pour vous dire que chaque matin ne idris bɛ wuli ka taa n sueur de kɛ tan ka wari ɲini n'o tigilamɔgɔ ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que ale tani b'a kun est ce que vous comprenez mais fantanden kɔyɔ kɔyɔ kɔsɔn kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na ka wuli fo k'a funufunu a yɛrɛ ma tan o tigilamɔgɔ ka wuli ka na k'ale bɛna kɛlɛ kɛ dɔ ɲini don nin bɛ mouvement m5 min na ko mouvement m5 n bɛna a bɔ k'a yira aw la den qualité min don bi aw k'a dɔn aw ka sarafo in den qualité min don n'a y'a ka pɔsini sɔrɔ ou bien n'a y'a ka dunta sɔrɔ bilahi a b'a cun n'aw ye sarafo i m'a fɔ k'i bɛna don kɛlɛ kɔnɔ le 6 ya le 6 ka jan ne bɛ don a kɔnɔ bi le 4 ne idris martinez konipo bɛ don e kama bi le 4 komi i ko k'i bɛna don sini le 6 n'o de fɔ foyi tɛ bali ne idris martinez konipo la tuguni nin kɛlɛ in kɔnɔ a bɛ n ni ala cɛ mais n bɛ n'i bɔ k'i yira maliyɛndenw na i ye den qualité fasuguya min di a y'aw jɔ fɔlɔ an ka taa ka video fɔlɔ lamɛn a ye mun kɛ denkɔrɔ kan an bɛ sɔrɔ ka na a ye bi video mun kɛ aw yɛrɛ k'a ta dɔrɔn maliyɛnw aw k'a fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw k'a lajɛ donc o sɔn ka nɔgɔn aw bɛ hakɛ to aw bɛ juste une seconde di yan n ka don k'a ka video ɲini fɔlɔ voilà n bɛ video ta sisan an bɛ video fɔlɔ lamɛn an bɛ tila ka na video filanan na aw k'a dɔn den qualité fasuguya min don aw k'a dɔn dɔw bɛ ka na kɛlɛ la mun kama maa bɛ yen a ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna idris maliko tɛ yen dɛ n bɛ mun f'i ye nin denkɔrɔko kɛlɛ in nin y'i ka puits de pétrole de y'i bolo n ka cɛ i ta minɛ denkɔrɔ la i ka nin kɛlɛ in bila fantan tɛ se ka dɛmɛ n ko ne idris ka hɔrɔnya ni n ka dignité ni n ka honneur tɛ se ka n permettre k'o kɛ ne ɲɛ b'a la bi o tigilamɔgɔ kelen taara i sigi o bɛ ka ne buntɛ ko ka denkɔrɔ soutenir alors que o yɛrɛ ni ne mun fɔ denkɔrɔ ma inbox la ala de b'a dɔn mais ne y'o de fɔ aw ɲɛna o y'olu taabolo ye o tɛ idris konipo taabolo ye quoi idris tɛ se ka mɔgɔ ka wari minɛ ko k'a da de ou bien ka mɔgɔ ka wari minɛ ko ka dɔ fɔ dɔ ma kɛcogo t'a la a bɛ n ni ala cɛ n bɛ n kali aw y'o kan quoi o tɛ se ka kɛ quoi mais n bɛna cɛ in ka video ɲini fɔlɔ an ka cɛ in ka video ji m5 mɔgɔw aw k'a dɔn aw ni den qualité fasuguya min bɛ baara la a cɛ filɛ nin an k'a lamɛn maliyɛn den sɛbɛ cɛman maliyɛn den sɛbɛ musoman k'aw bɛɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn k'aw fo ni kisi foli k'aw fo ni yɛrɛdɔn foli k'aw fo ni sabali foli k'aw fo ni sabati foli k'aw fo ni yɛrɛdɔn foli o de ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu foli dilen kɔfɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ jamana ye jamana ye ala k'a jɔ jamana janbagaw ala k'u jɔ kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔn sɔli ala muhamadin aw balimakɛ aw dɔgɔkɛ aw denkɛ sarafo kumakan don nin ye video kunkurunin ye video min n bɛna adresser dɛkɔrɔ la dɛkɔrɔ bi ko ma ne sarafo bila n bɛ k'i ni videomaniw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ ye e yɛrɛ bɛ dɔ fɔ olu yɛrɛ bɛ dɔ fɔ nka dɛkɔrɔ anw bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛwale dɔn wa anw bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana don ladili jamana don danaya jamana don dekɔrɔ jamana in mako tɛ nin na bi jamana in mako bɛ jumɛn na baara dekɔrɔ ka baara kɛ dekɔrɔ jamana in mako bɛ jumɛn na bi sigikafɔ ani kelenya ani k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dekɔrɔ o tɛ se ka kɛ ni e ka baara in ye o tɛ se ka kɛ ni e ka kɛwale in ye dɛkɔrɔ ne bɛ min f'i ye halisa segin kɔ nin ko ninnu dabila jamana kɔnɔ sabu ninnu tɛ foyi ɲɛ jamana kɔnɔ tuguni ninnu ye arinaki de ye jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu dabila dɛkɔrɔ ne bɛ bɔ ka min f'i ye baara de ka ɲi mɔgɔ ma wa baara de bɛ mɔgɔ nimisi wasa baara de ka ɲi mɔgɔ ma wa baara de bɛ cɛden ala baara de bɛ cɛden nimisi wasa dɛkɔrɔ anw balima minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw sinji minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw teri minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ sabu maliyɛnden bɛɛ bɛ fa la maliyɛnden bɛɛ bɛ ba la dɛkɔrɔ fo e k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'u arinake de nin ye arinaki de ye dɛkɔrɔ wari bɛ dilan de wa puis wari seri de b'a la dɛkɔrɔ wari tɛ jinɛw bolo k'a di mɔgɔ ma dalu kɔni bɛ jinɛw bolo k'a di mɔgɔ ma nka dɛkɔrɔ wari a tɛ sɔrɔ ni baara tɛ. i filɛ ka sira min ta nin sira in tɛ marcher mali kɔnɔ wa nin sira in bila sabu nin t'anw danbe ye nin tɛ foyi ye bi ko ma ne sarafo bila n bɛ k'i ni maaw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ n fɛ dan bɛna kari la nka dan i tɛ fɛ k'a dabila nka nin ye n ka premier avertissement ye dɛkɔrɔ ka bɔ k'a f'i ye hɔrɔnya la danbe la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nka ni ne sarafo ko n bɛ retour kɛ dɛkɔrɔ a bɛna gɛlɛya o tuma o ma ye min ye ka baara kɛ voilà maliyɛnw n tɛna video in bɛɛ jouer n y'o fɔ aw ye n ko bi direct in man jan nin bɛna kɛ direct ye maximum 30 minutes an k'a kolonkolon dɔrɔn an k'a jira nin den in ye den qualité fasuguya min ye donc video in ka jan dɔɔni 5 minutes don an ye a essentiel faamu déjà a bɔra a ye mun fɔ denkɔrɔ ma sisan yɔrɔ aw kɔni bɛɛ y'a mɛn aw bɛɛ y'a mɛn yɔrɔ denkɔrɔ kelen k'a wele ka dɔɔni d'a ma an k'a lamɛn a ye mun fana fɔ tuguni

maliyɛnw ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sarafo bɔra bi a bɛna kuma aw ye mun kan abudurahmani dumbiya dit dɛnkɔrɔ an ye dɛnkɔrɔ min ye a bɛ k'a bolo wari ta k'a di an balimamuso minnu y'u k'u yɛrɛ feere walasa u bɛ se ka bɔ a la an ye cɛ min ye a bɛ k'a ka nafolo ta k'a don polisiw la an ye cɛ min ye a bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan nka k'a sɔrɔ maliyɛndenw de bɛ k'a yɛlɛma ka kɛ nkalon ye an ye cɛ min ye a bɛ ka fantanw dɛmɛ ala kama kira kan maliyɛnw a ko an ye cɛ sisan min k'an ye cɛ min ye k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan ko mais ko maliyɛndenw bɛ k'a yɛlɛma ka kɛ nkalon ye o sarafo in de filɛ nin ye dɛ mun ko sisan ko n'ale taara ka na dɛnkɔrɔ sɔrɔ yen ko kabako don min ni idris yɛrɛ y'a ka video ta k'a bila a ka page sanfɛ n ko au moins voici un activiste min sera ka na anw rejoindre nin kɛlɛ in kɔnɔla la mais n y'o de fɔ aw ɲɛna mali activiste ninnu kɔngɔtɔw don walayi bilayi n'i ye min ye kulekule la dɔrɔn cɛ in ɲumana quoi bakari cogo la dɔɔnin ko don n'i ye dɔɔnin d'o ma dɔrɔn o b'a dafali bon nin ta tɛ problème ye dɛ nin ta quoi han c'est à dire bon comme il cɛ n'i ye mɔgɔ ye tan dɔrɔn i b'a dɔn ko foyi t'a kunkolo kɔnɔ quoi kunkoloba ninnu comme ça i b'a ye foyi t'u kunkolo kɔnɔ ni bo tɛ walayi sinon nin fasuguya la e de nan'a fɔ tan ni dɛnkɔrɔ y'i wele k'i tani d'i ma fɛn kelen de don i tɛ kɛlɛ de kɛ tuguni i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ dɛnkɔrɔ to yen i t'a buruja tuguni mais hɔrɔnya la fasojɔ kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan i dentigi i musotigi i buramusotigi e bɛ se cogo di ka n'i sigi tuguni k'i bɛna kɛ dɛnkɔrɔ ka jeliba ye facebook sanfɛ fo ka tila k'a fɔ ko e bɛna idris n'a kɛlɛ a tɔɲɔgɔnw bagabaga ko e bɛna don kɛlɛ kɔnɔ le 6 ɔ n'e donna kɛlɛ kɔnɔ e bɛna mun de kɛ ka ne buruja cɛ fɔra mɔgɔw ko la sa an k'a lamɛn ka tila k'a fɔ a ka baarakɛlaw ye n'i ka baara ma ɲɛ i ka wari bɛ segin ma maliyɛnw o hɔrɔnya o banna ne tɛ mɛnni kɛ o ye tiɲɛ nka n tɛ fɛ ka yeli kɛ kalabanciya sen b'o la dɛnkɔrɔ y'a ka client bɛɛ wele a na waati wa il était tellement clair a ko bɛɛ ma n'i ye baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma wa i ye wari min di n'i ye waa tan de di i ka waa tan dafalen de bɛ segin ma i ka saraka wari min bɔr'a la o tɛ bɔ a ko o bɛ bɔ ale de kun maliyɛnw a b'o bɛɛ la a bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka fantanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka yatimaw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka jigintanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka sentanw dɛmɛ an nana don réseaux sociaux sanfɛ sabu maa n'i dara maa la n'a ye nkalon tigɛ yanni i ka bɔ a kalama i b'a dɔn ko nkalon don nka n'i bɔra nkalon kalama a bɔ i k'a yira k'a fɔ ko nkalon don denkɔrɔ y'o fɔli min kɛ an nana preuve sɔrɔ an bolo la k'a fɔ denkɔrɔ bɛ ka mɔgɔw ka wari lasigi n terikɛ e min kɛ bɛ ka groupe whatsapp sigi a kama alors e balimakɛ a y'a lamɛn dɛ a bɛ ka ne de tɔgɔ fɔ sisan ko ne mun kɛlen don ka groupe whatsapp sigi denkɔrɔ kama maliyɛnw je pense que nin ko in yɛlɛko don quoi i m'a faamuya c'est à dire mali tɔ kɛra comédie de ye quoi mali ko in tɔ kɛra comédie de bilahi ne yɛrɛ dabali banna sisan quoi i m'a ye o de la n kɛlen don ka nin ko in sumaya sumaya sisan ka nin maa ninnu bɛɛ bɔ n senkɔrɔ la sisan ka n ka stratégie falen parce que ne b'a dɔn quoi kɔngɔtɔ quoi a tɛ se ka combat kɛ quoi walayi bilahi kɔngɔtɔ tɛ se ka combat kɛ an k'a lamɛn bani a y'a lamɛn tɛmɛ ka groupe whatsapp sigi a kama denkɔrɔ ka ko preuve bɛ yen denkɔrɔ bɛ ka maaw ka wari segin a ma aw minnu bɛ ka mɔgɔw su fana u ka t'u ka wari di a ma ka tila ka taa convocation tigɛ ka na d'a ma a ye sabali sinon a bolo bɛ bɔ wari in na fu sabu a ma maa wele a ko ni maa min dara ala na a b'i ka baara kɛ faden jugu baden jugu sinji jugu sigiɲɔgɔn jugu fasoden jugu olu wulila k'a kɛlɛ a ka nin tiɲɛ kan balimaw a ko an ye fasoden jugu ye an ye sinji jugu ye an ye baden jugu ye an bɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ bi a ka tiɲɛ kan ko denkɔrɔ bɛ tiɲɛ de kan maliyɛnw n y'o de fɔ aw ɲɛna ni kunfin ani intellectuel bɛ kɛlɛ la fanga t'a ɲɛnabɔ quoi ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne idris martinez konipo ka slogan y'o de ye preuve contre preuve dalilu contre dalilu n b'a fɛ aw ka nin cɛ clochard in ɲininka sisan k'a ye daliluya jumɛn de sɔrɔ denkɔrɔ bolo ko denkɔrɔ bɛ tiɲɛ de kan n'a sɔrɔ a bɛ se k'o eh, daliluya fɔ n ye a ye daliluya kelen fɔ a ko ko denkɔrɔ bɛ ka wari lasegin wari lasegin o tɛ jago o tɛ o tɛ musalaka ye o ye jagoya de ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna denkɔrɔ ko yan ko ne ka groupe mɔgɔw ka wari tɛ sara e ko sisan ko an bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa wari minɛ k'an bɛ taa convocation tigɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna convocation in dɔrɔn de y'a solution ye n'i b'a fɛ k'i ka wari minɛ denkɔrɔ bolo i bɛ taga treizième na i bɛ taa convocation tigɛ bi bi in na a ye denkɔrɔ yɛrɛ to yen a ka cɛnin umar umar ni umar dunbiya a ye taa ni mɔgɔ min ye wari di umar dunbiya ma a ye taa convocation tigɛ umar dunbiya kama treizième na umar dunbiya a bɛ taa convocation di denkɔrɔ ma aw ka wari bɛ sara parce que umar dunbiya t'a fɛ ka taa bo kɛ palan na denkɔrɔ nɔfɛ donc a y'a fɔ nin cɛ clochard in ɲɛna M5 aw ka M5 mɔgɔw voilà a ye na kɛnɛ kɔnɔ a ye nin vidéo bila M5 mɔgɔw fɛ yen k'u ka cɛ filɛ nin ye dɛ ko don o don ni nin cɛ in ni opposition y'a wele ou bien ni majorité y'a wele a bɛna mun k'aw la o de filɛ nin ye dɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ fɔlɔ voilà an ka tɛmɛ ni kuma ye ale wulila k'a kɛlɛ a ka tiɲɛ de kan k'a sɔrɔ a dɔw an b'a dɔw fa an b'olu kɛwalew dɔn an b'a dɔw baw kɛwalew dɔn nka komi bi ye juma ye sarafo tɛna don kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ nka tɛnɛ don lundi le 6 avril sarafo bɛ don denkɔrɔ ka kɛlɛ kɔnɔ à 100 pour cent ka balima bɛɛ lajɛlen averti facebook sanfɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'an b'a kɛ n'i y'a ɲɛɲini a na bɛr'i fa de ma ko nkalon b'i fa bolo bɔ i fa kɔ i ka tugu tiɲɛtigi kɔ denkɔrɔ ka kuma tiɲɛ b'a bolo tiɲɛ b'a bolo. maliyɛnw an ka ɲɛngoya dabila voici le visage des maliens maliyɛnw filɛ dɛ hmm? i mana i jigi da fɛn fɛn kan o b'i jigi kari pɛndala cɛ i bolo ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko tiɲɛ na ko nin bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye nin bɛ se ka kɛ danbetigi ye i bɛ taa sɔrɔ ee c'est holala tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni walayi bilayi ne ye nin bonbosi ye cogo min na o de la a fɔ ye ko bonbosi in tɛ silamɛya ye ne ye nin bonbosi ye don min na facebook sanfɛ hali n ma hésité a bɔra ka kuma dɔrɔn ko ee n ko voici nin ye ala ka mɔgɔ dɔ ye n ko ala ka sahaba dɔ filɛ nin ye nin bɛna n dɛmɛ n ka kɛlɛ la surtout k'a gabarilen don a kɔgɔlen don cogo min na tan n ko ee nin kɔni nin kɛlɛ banna n ko nin kɔni donnen kɛlɛ la sisan kɔni ko bɛɛ ɲɛna n k'a bonbosi ka jan silamɛ don a tɛna nkalon tigɛ n ko ee nin filɛ nin ye kɔni ni nin kɔni y'a fɔ a b'a kɛ jaa ne ma foyi faamu fouken j ko ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don wari kan fo n t'a fɛ a welela i bɛ taa sɔrɔ peut-être foyi ma di nin ma ka 50 000 kuru k'a kɛ enveloppe kɔnɔ k'a d'a ma dɔrɔn a filɛ ka n'a danbe n'a ka hɔrɔnya feere mali bɛɛ ɲɛna tan e ni ala cɛ jɔn de bɛ da nin na tuguni fasojɔ kɛnɛ kan a y'a n'a kunkoloba den in lajɛ ban jɔn de bɛ da nin na tuguni fasojɔ kɛnɛ kan han jɔn de bɛ da nin na tuguni hɔrɔnya kɛnɛ kan jɔn de bɛ da nin na tuguni danbe kɛnɛ kan M5 mɔgɔw a ye n'aw ka sarafo lajɛ n bolo su in na an ka taga an ka hasidiya bila an kan k'an bolo don denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de bolo kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka baara la mɔgɔ kana se k'u arnaquer nka aw bɛ taa ka taa facture kɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma reçu kɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma olu k'o ci a ma k'a fɔ ko ne ye baara k'i fɛ a ma minɛ o tuma n ka wari segin o ma o bɛ segin o ma aw bɛ t'o tila n'o ka nin ye denkɔrɔ de ka kuma ye mais n tɛ fɛ k'o video in don nin na o bɛ kɛ prochaine video ye parce que a bɛna janya kojugu quoi denkɔrɔ sisan a dɛsɛra a taara fɔ de ko an bɛ ka taga facture kɔrɔw de ta ko k'o di mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka taa n'o ye ale fɛ yen ko k'o wari minɛ ko k'o dun ni nin yɛrɛ tɛ kunfin kuma ye e ni ala tala cɛ mɔgɔ bɛ se ka wari sara e bɛ se ka wari sara mɔgɔ ye an bɛ tila tuguni k'o reçu kelen ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi bɛ taa e fɛ yen e bɛ tila ka wari d'o tigi ma tuguni n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye maliyɛnw dɛnkɔrɔ sera niveau dɔ la wari t'a bolo tuguni donc nin wagati in na a tɛna se ka mɔgɔw ka wari sara tuguni a bɛna fɔ de sisan a ye kuma lamɛn dɛ a bɛna fɔ de sisan ko mɔgɔ minnu bɛ ka na k'u bɛ ka na ni reçu kɔrɔ de ye sisan donc a bɛ fɛ k'i ban de ka mɔgɔw ka wari sara a ko o video kɔnɔna la ko registre dɔ de b'ale bolo ale ka clients bɛɛ tɔgɔ b'o kɔnɔ quelqu'un qui est en Espagne quelqu'un qui est en Allemagne quelqu'un qui est aux États-Unis quelqu'un qui est en Italie o tigi o bɛ western de kɛ u yɛrɛ ɲuman na ou bien MoneyGram ou bien Ria ne Idriss y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ma se ka fɛn kelen de faamu dɛnkɔrɔ b'a fɔ ko ni baara ɲɛna ko jinɛmusonin bɛ taa malɛti fa wari di i ma fo États-Unis ou bien faransi suya la mais o dɛnkɔrɔ kelen n'ale mago b'i ka wari la a b'a fɔ de k'i ka a ci Ria fɛ ou bien western ou bien MoneyGram est-ce que ni jinɛmusonin kun tagara wari in minɛ ka na n'a ye o fana kun tɛna frais d'envoi ko bɔ a la wa bon nin wagati in na a dɛsɛra sisan solution bɛɛ banna togoya tɛ yen tuguni a bɛ fɛ k'a fɔ de ko wariw bɛ ka minɛ fila fila e ni ala cɛ hali kunfin nin bɛ don o hakili fɛ tellement que Idriss ye Denkɔrɔ choqué k'a éduquer Denkɔrɔ ne sait même plus quoi dire a bɛnna la cɛ a yɛrɛ hinɛ bɛ ka don ne la à la fin quoi aw m'a ye mɔbili di ninnu dabila la foyi tɛ ka kɛ tuguni a kun ko zikiri solo ma k'a bɛna mɔbili san o ye a ka anniversaire la le 24 mars a ye zikiri solo wele aw k'a ɲininka n'a y'a ka mobili sɔrɔ ou pas foyi t'a bolo tuguni an ka taa suya banna o banna pewu n'o de fɔ kalabanciya mali kɔnɔ o banna pewu n'i ye tiɲɛ fɔ i ni sarafo bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye nkalon tigɛ bilahi n'i y'i sutina ala ka nin tigɛ o tuma dɛnkɔrɔ kɛlɛbagaw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira a ye ko in ɲɛɲini ka an tɛ ɲɔgɔn lamɛn wa an tɛ ɲɔgɔn bilasira an mago t'i ka bilasirali la an mago t'i ka idée la an mago t'i ka pa paga la i donna an ka kɛlɛ kɔnɔ cogo min na bɔ an ka kɛlɛ kɔnɔ ten on n'a pas besoin de toi wa an m'i wele e de nana an sɔrɔ an ka kɛlɛ kɔnɔ k'i mɛnna ka dɛnkɔrɔ ye ani anw bɛ sama samali la facebook sanfɛ i nana fara an kan n'i bɔra an fɛ yen bi k'i bɛ taa dɛnkɔrɔ fɛ yen ne y'o de fɔ dɛnkɔrɔ ɲɛna mali bɛɛ ka fara dɛnkɔrɔ kan ne b'a kɛlɛ nin kɛlɛ in na parce que ne ta de ye tiɲɛ ye ne y'o de fɔ nkalon a bɛ ascenseur ta tiɲɛ bɛ escalier ta wa a bɛ s'a ɲɛ bilahi dɛnkɔrɔ ne ka nin kɛlɛ in n y'o de fɔ mɔgɔninfin ko tɛ sa ala de bɛ nin kɛlɛ in na quoi walayi a bɛ se ka mɛn de a bɛ janya nka nin kɛlɛ in a victoire finale solution yɛrɛ t'a la k'a jɔ sen kan dɛnkɔrɔ nana fiɲɛ tigɛ minnu na o n'olu kɛ bɛ ka wari d'aw ma k'a fɔ aw ka dɛnkɔrɔ kɛlɛ
voilà a ye sabali o de fɔra aw ɲɛna ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu a mɛnna nin kuma in de bɛ dɛnkɔrɔ ni aw da ko dɛnkɔrɔ kɛlen don ka sira tigɛ mori minnu na k'olu de kɛlen don ka na wari di anw ma c'est très simple idris ko di n'ale minɛla yuruguyurugu la don o don facebook sanfɛ n'ale minɛla kurutukurutu la facebook sanfɛ don o don n'a minɛla don o don k'a bɛ ka wari minɛ dɔ kɔ kan ko ka na dɔ ka kɛlɛ kɛ ou bien ko ka wari minɛ ko ka ko dɔ dabila ko o don a bɛ jigin ka bɔ facebook kan o y'a taalen de ye n bɛ n ka valisi kuru ka taa o maloya n'o hɔrɔnya o tɛ se ka ne to facebook sanfɛ quoi donc n'aw bɛ dɔ dɔn k'o de ye karamɔgɔ ye k'a ye hali dɔrɔmɛ fila de ci idris martinez konipo ma ko pour que a ka wuli ka nin kɛlɛ in kɛ n'aw ye n sutura ala kana to aw ka saratu tigɛ n'a ma aw bila jahanamɛ kɔnɔ n'aw ye n sutura ala kana aw sutura cɛ o cɛ muso o muso ni preuve de b'i bolo mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ kɔnɔ ko idris ye wari de minɛ dɔ la ko ka ko dɔ kɛ facebook sanfɛ n'i ye n sutura n ma n ta yafa i ye wa mali bɛɛ karamɔgɔ tɛ yen ko ne idris k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ ne kɔnɔ a tɛ yen mais n'a preuve bɛ aw bolo n'aw ma na n'a ye c'est que vraiment aw t'aw ba den ye an ka taa maa ye k'i danbe ta ni sanu ye i danbe ta ni wari ye i danbe ta ni maliyɛnw a ko k'i k'i danbe ta ni sanu ye k'i k'i danbe ta ni wari ye est ce que ale de kan ka nin fɔ ne ye wa est ce que danbe ko kuma kan ka bɔ nin cɛ in da kɔnɔ tuguni bi wa hɔrɔnya la danbe ko kuma nin kan ka bɔ a da kɔnɔ i muso tigɛr'i la i denw tigɛr'i la i buramusow tigɛr'i la an ka taa i ka hɔrɔnya ta ni sanu i ka hɔrɔnya ta ni fɛn bɛɛ nafolo minɛni maa la ka taa kɛlɛ nkalon kan fu don wa i tɛ sa f'ala k'i don jahanamɛ kɔnɔ n terikɛ i ye jahanamɛ ko kuma min fɔ hali k'i bonbosi ninnu di ka bɔ yen nin ye kakala bonbosi d'i bolo tantɔ parce que e tɛ silamɛ ye e ma deli ka kɛ silamɛ ye wa i ni silamɛ man di a y'a ten pasaw bɔlen dɛ ban a y'aw jɔ a y'a ten pasaw bɔlen dɛ bon nin ye nkalon si in de ye quoi est ce que vous voyez aw ɲɛ b'a ten pasaw bɔcogo la tantɔ wa bon ni cɛ in cɛkura tɛ kɔmɔ bolo cɛkura mana sigi dabaya fu la yan nɔ o y'a minɛ k'a bagabaga o fana bɛ se ka kɛ dɛ parce que nin ten pasa wulilen don cogo min na nin ye n ka cɛ est ce que n ka cɛ dasaw de tɛ ka nin filmer mais on sait jamais an ka taa bon n kan filɛ ka nin fɔ aw ye bi vendredi ni ala sɔnna ma le 6 avril sarafo bɛ don dokɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔ à 100 pourcent a ma mɔgɔ wele denkɔrɔ ka baara kɛcogo ne t'o dɔn nka a ko bɛɛ ma n'i ka baara ma ɲa e ko sisan ko denkɔrɔ ka baara kɛcogo k'e t'o dɔn n'i tɛ denkɔrɔ ka baara kɛcogo dɔn i t'i da bɔ a la i ka t'i ka sira fɛ n'o de fɔ quoi c'est à dire sarafo kunfinya ye bana de ye quoi n b'o de f'i ɲɛna quoi c'est à dire n'i ye wari minɛ ni ne Idriss kɔni don dɛ n bɔra k'i gosi siɲɛ kelen k'i gosi siɲɛ fila n'i ye wari di ne Idriss Konipo ma tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n sen bɔ kɛlɛ la ne bɛ taa de ne kɔni t'i gosi tuguni mais o ne taalen mais mun de ye k'a fɔ ko kunu ne y'i buruja k'i buruja bi tuguni ka na o suma k'o dugusimajɛ ko ne bɛn'i défend hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan tiɲɛ na ne tɛ se k'o kɛ bilayi n tɛ se mais a ye cɛ lajɛ sa ko nin de ye silamɛ mali silamɛw a ye a lajɛ aw tɛ nin bɔ mali silamɛya la wa ko nin ye mali silamɛ dɔ de ye sini aw tɛ nin minɛ misiri kɔnɔ k'a bonbonsi di walayi bilayi nin nin ye kakala de ye nin tɛ nin tɛ sila. o la a b'i ka wari segin ma wa an ye preuves sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ fana na olu ka wariw segin'u ma aw tɛ ɲɛngoya dabila ka kafiriya dabila ka. mais maliyɛnw ne y'a dogo jɔn de la ko mɔgɔw ka wari tɛ ka lasegin u ma Idriss Martinez Konipo y'o dogo jɔn na. ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ka gurupu kun ye mɔgɔ tan ni kelen ka taa se mɔgɔ tan ni fila de ma bi mɔgɔ fila de kun tora a kɔnɔ mɔgɔ fila donc wari bɛ ka segin o ni wari tɛ ka segin mɔgɔ tan ni fila bɛ se ka na a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ fila la cogo di ni wari tɛ ka lasegin mais a fɔra aw ye ala kama ko de tɛ a bɛ lasegin jagoya de la parce que o de ye contrat ye bɛn kɛra o de kan a fɔra de ni baara ma ɲɛ wari bɛ lasegin i ma wa maliyɛnw n bɛna kuma dɔ fana fɔ aw ɲɛna dɛ kuma dɔ bɛ denkɔrɔ da kuma bɛɛ kuma bɛɛ k'ale kelen de bɛ wari lasegin karamɔgɔw fɛ yen nɔ ko ale kelen de nana n'o système ye k'o de la k'u bɛ k'ale kɛlɛ ne tɛ karamɔgɔ défend dɛ n y'o fɔ aw ɲɛna ni karamɔgɔ min kan ka gosi don min na o bɛ gosi mais o argument in tɛ argument ye denkɔrɔ bolo dɛ parce que karamɔgɔ si m'a fɔ ko na baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma o ye fɔlɔ ye filanan karamɔgɔw n'olu bɛ ka baara k'i ye olu b'u sara de f'i ye est ce que denkɔrɔ bɛ sara fɔ mɔgɔ ye wa sara tɛ mɔgɔ ni denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o denkɔrɔ ko bamani dɔ de b'ale bolo fɛn ɲɛnamani kumabali a bɛ wari fɔɔnɔ ko wari cayara ale kelen ma a kelen tɛ ka se k'a dun a bɛ fɛ ka maliyɛnw dɛmɛ denkɔrɔ nana n'o kan de ye donc ni e wulila k'i bɛ taa se denkɔrɔ fɛ yen denkɔrɔ m'a fɔ mɔgɔ si ye ko baarakɛsara ye nin ye k'i bɛ waa fila sara min baara k'i ye ou bien i bɛ waa naani sara min baara k'i ye denkɔrɔ b'a fɔ de i bɛ na ni waa kɛmɛ ani waa bi naani ye n b'a kɛ peut-être waa kɛmɛ eh, n b'a kɛ miliyɔn wolonwula ye i bɛ na ni miliyɔn kelen ni eh, waa kɛmɛ kɔnɔntɔn ye n b'a kɛ miliyɔn bi saba ye ou bien miliyɔn bi wolonwula o de bɛ denkɔrɔ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ni baara ma ɲɛ i ka wari bɛ lasegin i ma karamɔgɔkɛ t'o t'o t'o ye karamɔgɔkɛ b'a fɔ de bon i ka nin examen in na pour que ne k'i la passer i bɛ na i bɛ waa fila sara karamɔgɔkɛ b'a f'i ɲɛna de i ka nin par exemple euh, euh, eh, kilisi in na ou bien i ka nin furabɔ in na i bɛ ne sara o ye karamɔgɔkɛ b'a sara de f'i ye janni i ka na baara la karamɔgɔkɛ fɛ a b'a sara de f'i ye voilà karamɔgɔkɛ b'a f'i ye i bɛ ne sara nin de la donc maintenant o ye aw ka bɛnkan de ye aw ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ o y'o sara ye mais sara tɛ e ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ koyi e de ko ni baara ma ɲɛ i b'a wari sara donc bi mun n'a gɛlɛyal'i bolo kana na i yɛrɛ kɔn i yɛrɛ eh, eh, mélanger karamɔgɔw la quoi a tɛ passer quoi est ce que tu comprends voilà donc karamɔgɔ ninnu k'a fɔ ko n bɛ k'u défend o défend tɛ dɛ mais n bɛ fɛ i k'o yɔrɔ faamu k'o bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ de ka cɛ la tu peux pas te comparer au karamɔgɔ parce que sara t'e ta la e m'a fɔ mɔgɔ si ye ko n sara nin na n bɛ baara k'i ye karamɔgɔ dun b'a fɔ de n sara nin na bon ne ka nin baara ne b'a k'i ye waa bi wɔɔrɔ ne ka nin baara ne b'a k'i ye waa bi naani ne ka nin turabuda ne bɛ se k'i ka nin lajɛ i ka avenir ne b'a lajɛ wa hali koloninfilila n'i taara koloninfilila fɛ yen nɔ k'a b'a fɔ i ka mugan ou bien bi saba bila kolonin kan o ye sara de ye o mais sara de t'e ta la mɛnɛ donc kana n'a fɔ ko e de ko ko wari bɛ lasegin i ma o fɛn tɛ dɛ kana na kow ta ta k'i b'u confond ɲɔgɔn na c'est pas c'est pas la même chose voilà maa o maa ye vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan tile mugan de b'aw bolo bilahi tile mugan a bɛ dɛnkɔrɔ to yen pewu ni kuranɛ cɛ n balimaw a ye nin abruti non n ko n y'o cɛ n tɛna se ka nin nin kɛ quoi a ye nin abruti in lajɛ ko cɛ o cɛ vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan ko tile mugan de bɛ aw bolo tile mugan aw bɛ dɛnkɔrɔ to yen i n'a fɔ n'a ma dɛnkɔrɔ to yen e bɛna se ka mun de kɛ sisan ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi gros vache comme ça là hein gros porc comme ça là ni ne ma dɛnkɔrɔ to yen e bɛna mun de kɛ qu'est-ce que toi tu vas faire dɛnkɔrɔ bɛ n'i d'a ka jinamuso nin ma a ka n'i bila ka na ne nɔfɛ faransi de yan e bɛna mun de kɛ sisan sarafo n bɛ na le mali la ni n sera mali la i ni ne bɛ ɲɔgɔn ye
sabu sarafo tɛ maa si dɛmɛ nkalon kan hali ne somɔgɔ fa kelen ba kelen n'i bɛ nkalon kan n'i dɛmɛ ala kana barika don kɔ la ala kana barika don ɲɛ na ne nana réseaux sociaux sanfɛ o de kama wa n bɛ to o ligne de kan maa si tɛ ne b'o kan dɛnkɔrɔ denmisɛnnin de don denmisɛnnin de don a ye kɛlɛ kɛ faso in kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ walasa a bɛ se ka faso in wari sɔrɔ ka wari sɔrɔ ka fasodenw dɛmɛ a bɛ zonw ni fanaw yɔrɔ dɔn minnu bɛ k'aw ka miliyariw dun ka boli ka taa u da plage daw la ni sungurubaw ye a t'olu yɔrɔ dɔn a y'olu dénoncer wa maa kelen bɛ ka maa maa ba maa ba kɛmɛ niyɔrɔ dun jamana in kɔnɔ a y'olu dénoncer wa a y'a da kala don aw ɲɛ na k'a bɛn olu ma wa. an kan ka faso kɛlɛ de kɛ minnu y'an ka arméew ka wari dun minnu y'an ka sɔrɔsiw ka wari dun a t'o la dɛ fo ka n'a kɛ kɛlɛ mɔgɔ kelen ta k'a fɔ k'a b'o kɛlɛ non o banna a ye ɲɛngoya dabila a ka hasidiya dabila nin ye fasojɔla dɔ de ye maa min bɛ taa ɲini ka na n'a ye bi dɛnkɔrɔ kɛra fasojɔla ye nin cɛ in bolo n t'a dɔn kɔni a ye joli di nin ma dɛ komi ko cayalen don dɛnkɔrɔ bolo bi nin wagati in na an ka cɛ c'est chaud sur lui donc maintenant a kɔni peut-être nin ma fɛn kɔni sɔrɔ k'i ka danbe n'i ka hɔrɔnya feere tan je suppose que bon komi mali fɛnɛ la wariba t'u bolo donc peut-être waa bi naani o bɛ nin ka affaire kɛ o peut-être o y'a ka kalo naani sosara ye waa bi naani o bɛ nin ka diɲɛnatigɛ affaire nin gérer anw dun n'an bɛ nin affaire fasuguya tun kɛ n ka cɛ ni 200 millions ma bila biriki tabali sanfɛ n ka cɛ an k'an ka hɔrɔnya feere an tɛ se k'o kɛ o 200 millions cash pap o la n ka cɛ an bɛ se k'an ka hɔrɔnya feere mais wa bi naani wa bi wɔɔrɔ est ce que nin yɛrɛ bɛ wa bi wɔɔrɔ bɔ yɛrɛ a y'a kunkolo lɛ est ce que il mérite wa bi wɔɔrɔ je pense pas hein il est trop bête peut être ni wa duuru kurula ka di nin ma dɔrɔn peut être a bɛ sɔn k'o minɛ dɔrɔn ka n'i yɛrɛ ka danbe feere tan on sait jamais hein ok an ka lamɛn su kɔnɔ a kana kɛ nkɛrɛn ye k'a yɛrɛ kɔnɔ fara ye ɲɛngoya dabila n'aw bɔra cɛn kalama sarafo filɛ k'o f'a ye a ye segin a kɔ ka yafa ɲini cɛ fɛ a ka cɛ to a k'a ka baara kɛ kiliyan kunnanko aw minnu nana dɛnkɔrɔ fɛ baara la ka tila k'a fɔ kunu a tun bɛ ka kiliyan minnu défend ko dɛnkɔrɔ k'u ka wari segin u ma ko nin tɛ mali danbe ye bi a bɛ k'a fɔ olu de ma ko kiliyan kunnanko cɛ wari man ɲi koyi wari kalis monnaie money non cɛ ye tiɲɛni don diɲɛ kɔnɔla la dɛ bilahi non ye tiɲɛni don diɲɛ kɔnɔla la
ko a ye nin manamana video ninnu de lamɛn sarafo filɛ ka bɔ ka cɛ bi a ko ko manamana video an ka video kɛra manamana video ye bi ale dun de fɔlɔ ale fana y'o manamana video in kɛ dɛ ale yɛrɛ y'o manamana video in kɛ f'a ye denkɔrɔ menacer mais bi o video ninnu kɛra manamana video ye cɛ fa ne taara ko ɲɛɲini k'a dɔn bilahi aw b'a dɔn aw ni ala cɛ cɛ b'a ka wari segin aw ma munna aw b'a sɔn aw bɛ sɔn tɔgɔ tiɲɛnaw ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ aw ɲɛnɛ aw tɛ bɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne taara a fɛ nkalon don a ye ne ka wari segin n ma maliyɛnw an ka kɛ hɔrɔn ye maliyɛnw an ka kɛ danbetigiw an ka kɛ halala ye walayi furu den tɛ nkalon tigɛ walahi cɛ o cɛ sɔrɔla furu kɔnɔ walayi tɛ nkalon tigɛ muso o muso sɔrɔla furu kɔnɔ tɛ nkalon tigɛ halala tɛ nkalon tigɛ nin ko ye video kunkurunin de ye

maliyɛnw vraiment a ko k'a bɛna don kɛlɛ kɔnɔla la ko tile mugan n bɛna yɛrɛ ɲininka sisan ni amalidɛn min bɛna mun de kɛ k'ale bɛna se ka idris bɔ a taabolo kan bilahi ne bɛ ka sɛbɛ de fɔ aw ɲɛna walahi suma bilahi nin cɛ in ne tun ma deli k'a ka video kelen lajɛ n'a ye mun kɛ denkɔrɔ kan n'o tɛ mun na quoi parce que n kɔni tun b'a ye dɛ k'a fɔ ko n t'a ye o ye nkalon ye dɛ parce que réseaux sociaux la i b'a dɔn n'a bilala groupe kan i b'a ye n kɔni tun b'a ye n delila k'a cliquer n y'a sɔrɔ a bɛ M5 ko kɛlɛ ninnu na bon moi ça m'intéresse pas beaucoup quoi i m'a faamuya parce que ne b'a dɔn o bɛɛ ye place ɲini de ye quoi n'a a fɛngɛna ye n b'o dɔn quoi mais dɔ de y'a ka vidéo ci ne ma k'a bɛ ka dɛnkɔrɔ gosi n ko ah bon vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni o bɛ intéressé donc n y'a ta ka bila n ka page sanfɛ mais sisan ko ale bɛna don kɛlɛ kɔnɔla la e bɛna don kɛlɛ jumɛn de bɛ yen k'e bɛna don o kɔnɔ e bɛna mun de kɛ sisan ka n'i sigi ka dɛnkɔrɔ fɔ ko ouais dɛnkɔrɔ bɛ se baara la dɛnkɔrɔ a ye fara dɛnkɔrɔ la ɔ sisan mun e b'i ka kamera kɔfɛ ne bɛ n ka kamera kɔfɛ mun sisan e bɛna se ka mun de kɛ a y'a lajɛ sa bilayi a n'a ka e ala a y'a daji bɔ a y'a lajɛ sa a y'a da lajɛ bani a y'a nɛn kelen lajɛ k'a da fa lagalagatɔ amalidɛm an ka faso nafolo dunbagaw de ye arinakɛriw ye a ye fara cɛ la nin ye faso jɔla de ye nin ye fantanw dɛmɛ ka yatimaw dɛmɛ ka sungurubaw bɔ sungurubaya la i n'a fɔ Georges y'a kɛ cogo min na an ka nafolotigi jumɛnw y'a kɛ ale de fɔlɔla ka nafolo sɔrɔ denmisɛnninya la jɔn de y'a kɛ minnu bɛ dabarabaya la nin bɛ n bolo yan fɛ nin bɛ n bolo yan fɛ a jɔn sɔnna k'a ka dɔrɔmɛ kelen ta k'a di fantan dɔ ma kare kun na n'a bɔra baba sora ala ma hinɛ la k'a dayɔrɔ suma ani madu dagolo ala ma hinɛ la k'a dayɔrɔ suma ɔ ni an bɔlen kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ an tɛna nin labila maa si ye sabu maliyɛn t'a yɛrɛ fɛ n terikɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna aw bɔlen kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ n b'o dɔn sa tiɲɛ in ne yɛrɛ peut-être a tagalen ɲɛfɛ ne bɛna tiɲɛ ye sinon ne ma tiɲɛ ye quoi n'o de fɔ a ye wa cɛ kelen min tɛ tiɲɛ ye nin ko in na o ye ne de ye quoi sinon aw bɛɛ aw aw bɛɛ ka slogan y'o de ye quoi aw fɛn fɛn mana denkɔrɔ ka aran ɛɛ minɛ ko wa ne ye tiɲɛ ye ne ye tiɲɛ ye ne y'o de fɔ a ye koyi tiɲɛ in kelen de ye koyi denkɔrɔ de ko ni baara ma ɲɛ i ka wari bɛ segin i ma donc baara ma ɲɛ mɔgɔw ka wari segin u ma kɛlɛko tɛ koyi o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye sinon ɲɔgɔn samasama eh, n'i y'a ye anw bɛ ka taa ni denkɔrɔ ye polisi la n'aw tɛ fɛ an ka taa n'a ye polisi la parce que wari de tɛ ka sara o ni wari sarala est ce que an bɛ taa n'a ye polisi la n'a y'a sɔrɔ ko resu kɔrɔw de bɛ anw bolo aw yɛrɛ ka fɔ la aw jɔrɔkun ye mun de ye ni anw tagara ni resu kɔrɔ ye n'a sɔrɔ a saralen bɛ yen nɔ polisiw yɛrɛ tɛn'o tigi minɛ k'o datugu wa an ka taga an b'a kɛlɛ an ka ko ɲɛɲini n'a ko ɲɛdɔnna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa tiɲɛ de filɛ aw bolo donc k'an bɛn lundi dix heures sarafo ka plateau sanfɛ kanja tv sanfɛ k'an bɛn lundi dix heures pile denkɔrɔ kow ka walawala yen videomani jugu a bɛ fara la hasidi a bɛ fara na. bɔn eh, beni n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ nin naloma fasuguya ninnu na tantôt nin b'i place minɛ i la dɛ n bɛ ka sɛbɛ de f'i ɲɛna parce que des, des, des idiots comme ça la ni nin ko k'a bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ninnu kun birilen de bɛ don dɛ donc nin mago t'a ka danbe la nin mago t'a ka hɔrɔnya la nin ko wari dɔrɔn de sunkalo selen don koyi nin wagati in na bɛɛ b'a kalama ko sunkalo musalakaw ni fɛnw bon un amalidɛmu comme ça la nin tɛ baara la nin tɛ foyi la a bɛ kulukulu la M5 mɔgɔw kɔ olu tun bɛ jetɔni min d'a ma o kɛlɛ jɔra sisan sɔrɔdasiw ye fanga ta M5 ko tɛ yen tuguni donc il faut rallier les rangs de denkɔrɔ pour que ka se k'i dayirimɛnin sɔrɔ donc beni n bɛ mun f'i ɲɛna i banba i place kan sinon nin b'i place minɛ i la dɛ aw danbetanko aw danbetan damaw don ayiwa an ka tagama aw bɛ fara la musojugudenw aw bɛ fara la ŋaniyajugudenw aw bɛ fara la walayi bilahi a bɛ fara la sabu sarafo taara ko ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ni ne don wa a kɛra o de fana ye denkɔrɔ bravo du courage d'accord n tɛ dɛnkɔrɔ dɔn an bɛ bi video bila yan nɔ a ko dɛnkɔrɔ du courage bravo ayiwa maliyɛnw m5 mɔgɔw aw ka sarafo filɛ nin aw bolo dɛ amalidɛnba in filɛ nin aw bolo dɛ donc minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔla la pour que aw bɛ se ka faamuyali fitinin sɔrɔ a kɔnɔla la aw bɛ hakɛ to n k'a ka dɔ in fɛnɛ je tuguni an ka a kuncɛ n'o ye an k'o fitinin je tuguni quoi parce que tantɔ caman bɛ yen nɔ peut-être olu ma dɔ in mɛn quoi olu donna kɛnɛ kɔnɔla la sisan yɔrɔ min na a ko k'a bɛna fara an ka kɛlɛ la a y'aw jɔ an k'o yɔrɔnin fitinin fɛnɛ lamɛn pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la tan sinon ta yɔrɔ ta cogo la a ka gɛlɛn quoi pour que aw k'a dɔn e cɛ mali mali ka di koyi mali ka di mali ka di aw ka sarafo filɛ dɛ maaninfin nimisi wasa i bɛ min sɔrɔ o la a y'a lamɛn assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu maliyɛn den sɛbɛn cɛman maliyɛn den sɛbɛn musoman ka bɛɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw fo ni kisi foli k'aw fo ni yɛrɛdɔn foli k'aw fo ni sabali foli k'aw fo ni sabati foli k'aw fo ni yɛrɛdɔn foli ye o de ye salamu aleykum warahmatulahi a ye profiter Idriss ka gentillesse la ne y'a ka vidéo nin ta k'a bila n ka page sanfɛ i m'a ye vidéo nin taar'i yɛrɛ sɔrɔ fo 100 000 vues la depuis Ala y'a dan a ma deli ka hali 10 000 vues kɛ donc o kɔrɔla la dɔrɔn a fɛnɛ balala ka exploser Dɛnkɔrɔ y'a wele ka tani d'a ma sisan a ye kan falen a y'a lamɛn yan a donna kɛlɛ la cogo min na ala wa barakatuhu foli dilen kɔfɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ jamana in jamana in ala k'a jɔ jamana in janbagaw ala k'u jɔ kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔn sɔli ala muhamadin a balimakɛ a dɔgɔkɛ a denkɛ sarafo o mankan don nin ye video kunkurunin ye video min bɛna a adresser dɛnkɔrɔ la dɛnkɔrɔ bi ko ma ne sarafo bila ne k'i ni videomaniw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ ye e yɛrɛ bɛ dɔ fɔ olu yɛrɛ bɛ dɔ fɔ nka dɛnkɔrɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛwale dɔn wa anw bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana don ladili jamana don danaya jamana don dɛnkɔrɔ jamana in mako tɛ nin na bi jamana in mako bɛ jumɛn na baara dɛnkɔrɔ taa baara kɛ dɛnkɔrɔ jamana in mako bɛ jumɛn na bi sigikafɔ ani kelenya ani k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dɛnkɔrɔ o tɛ se ka kɛ ni e ka baara in ye o tɛ se ka kɛ ni e ka kɛwale in ye dɛnkɔrɔ ne bɛ min f'i ye halisa segin kɔ nin ko ninnu dabila jamana kɔnɔ sabu ninnu tɛ foyi ɲɛ jamana kɔnɔ tuguni ninnu ye arnaque de ye jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu dabila dɛnkɔrɔ ne bɛ bɔ ka min f'i ye baara de ka ɲi mɔgɔ wa o baara de bɛ mɔgɔ nimisi wasa baara de ka ɲi mɔgɔ ma wa baara de bɛ cɛden ala baara de bɛ cɛden nimisi wasa dɛnkɔrɔ anw balima minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw sinji minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw teri minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ sabu maliyɛnden bɛɛ bɛ fa la maliyɛnden bɛɛ bɛ ba la dɛnkɔrɔ fo e k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'u arnaquer de nin ye arnaque de ye dɛnkɔrɔ f'i k'a dɔn k'i bɛ k'u arnaquer de nin ye arnaque de ye merci pour les conseils donc o conseil an b'o de suit an b'o kɛlɛ de continuer fo dɛnkɔrɔ ka nin arnaque in de dabila ni ala sɔnn'a ma n bɛ n kali aw maliyɛn denw ɲɛna fo n'a y'a sɔrɔ ne tɛ madamu konibo den de ye sinon hali ni dɛnkɔrɔ y'a ka dɛnkɔrɔbugu bɛɛ di ne ma ka 500 miliyɔn d'a kan ni n ye kɛlɛ in janfa don o don ala kan'a to n ka suratu tigɛ n'a ma n su fɔlɔ bɛɛ jahanamɛ ma ne b'o promesse ta maliyɛnw ye moi je préfère vivre dignement avec ce que j'ai plutôt que d'être riche ko ne tɛ se ka n kunkolo kɔrɔta ka n ɲɛ jɔ maliyɛnw na tuguni diɲɛnatigɛ kuntagala ka jan maliyɛn conscient an bɛ ɲɔgɔn bolo nin de tun bɛ n bolo su in na k'a fɔ aw ɲɛna ko foyi tɛ bali idirisi la nin kɛlɛ in na tuguni maaw bɛ na maaw bɛ taa nka nous on reste imperturbable an bɛ yan serein fo ka taa nin lutte in s'a dan na wasalamalekum one love à la team martinez n ka foli b'aw bɛɛ ye ciao ciao sarafo hɔrɔnya kuma kelen dɔrɔn de don dabaranin tɛ kɛwale don M5 mɔgɔw aw ka sarafo filɛ nin aw bolo aw salamalekum